akuluakulu warren harding anali purezidenti wa ku america 1920 analonjeza kuthana ndi corruption atayamba kulamula nduna zimalemera iyeyu kumangoyang'anira charles forbes mwachitsanzo anaba 2.8 billion dollars yomangira zipatala komabe anthu amachita blame president osati nduna 2022 chakwera sona amanena kuti fixing the broken system to deliver long term solution lero after 2 years tilibe long term solution pa nkhani ya fuel forex mankhwala mzipatala ngakhale chakudya akamayankhula mpaliyamenti aphungu a mcp amakhala bize kuombera m'manja tikukumbukira last time nkhani ya feteleza odula purezidenti sanayankhe bwino mp wa ku nkhata bay anafunsa kuti bwana munalonjeza feteleza otchipa ndi chifukwa chani mukugulitsa modula kuyankha kwake ananena kuti alimi azigulisa matumba awiri achimanga tinaona ma mp akuombera manja umenewu ndi umboni purezidenti wazungulidwa ndi zitsiru amamunamiza for the sake of their personal benefit monga tonse tikudziwa purezidenti amakhala ndi intelligence amakhala ndi anthu ma advisor mu sona yathu a president ananena kuti amanga osati tikumanga ayi nde background yomwe mukuona kumbuyo kwangayi kunoko kuli ma foundation chabe kunoko kulibeko manyumba amene amalizidwa koma manyumbawa ali pa foundation level as you can see pujol anali advisor wa hitler anamuuza information yabodza zomwe zinapangisa kuti germany iluze nkhondo leronso tili nawo ma advisor a chakwera amene akugwira ntchito ngati pujol mu sona imeneyi a president amanena kuti mega farm zipatala 5 amanga kumachinga koma anthu atafufuza kumeneko kulibe 18 police houses ku nsanje chipatala ku chikwawa rumphi 29 police houses ku phalombe mega farm ku chikwawa zonsezi kulibe kuyambira 2020 mafuta amasowa mdziko muno njala inali poseponse zinthu zimakwera mitengo 6.2 billion covid fund inasowa amalawi amadabwa kodi zimenezi zikuchitika chifukwa chani lero umboni wapezeka purezidenti kulankhula sona yabodza kulembedwa spichi yabodza ma intelligence officer leader of the house ndi ena onsewo abodza pamene anthu akudandaula achimwendo banda akonza msonkhano ku blantyre akupita pameneko kukatsegulira zipatala ndiye timanena kuti anthu akufunsa zipatala ku mangochi rumphi ndi chikwawa iwo akupita ku blantyre kukatsegulira zipatala tawaonetseni anthu zipatala zimene munamanga ku Rumphi zimene a president amanena aonetseni zipatala ku Machinga zipatala zimene mwamanga ku Chikwawa osakhala ku Blantyre in addition to that mdziko muno muli njala mankhwala akusowa fetereza kulibe koma kabineti ili bize kupanga haya ma recycled politician zikupindulani chani nthawi yatha kale inu muli bize kugula mtembo woyenda akuti ken msonda anthu akufa ndi njala akutenga uladi musa ndikumatukwana akuluakulu ndakhala ndikunena pano kamajekete saziwa ntchito amanamiza president tamanga nyumba za polisi ku likoma tamanga nyumba 18 za polisi ku nsanje Nthawi zina chilungamo ndi bwino osamanama. Ndipanga blame cabinet chifukwa chonena kuti ah, kuno kwakhala kubwera nduna zosiyanasiyana for past two weeks ku nsanje kuno talandira nduna zosiyanasiyana this issue i believe anafika pamalo pano ende anaona ndi chifukwa chani anakanama kwa president kapena kumpatsa ripoti yabodza Anthutu amanena kuti tikafuna kupha njoka timayamba mutu. Ndi chifukwa chake lero mawu a lero anthu sanatukwane kabineti kapena kunena kabineti anena kuti a chakwera ndi abodza. akuluakulu history is the best teacher